ihe ise dị mkpa ị ga-eleba anya na ị na-achọ ụlọ karịsịa na naijiria ka ala ịbụ emesịa ị sị ngakwara mara nke mbụ ụzọ ebe ahụ adịkwa mma kedu ka ụzọ ebe ahụ dị karịsịa n'oge udu mmiri ka ala ịbụ ị kwụcha ụgwọ ụlọ ebe ahụ o luo na oge udu mmiri ọ bụrụ na mmiri na-adọ nke bụ na ị ga na-achị akpụkpọ gị n'ọkpa na ị chọrọ ịpụ ịga ọlụ maọbụ ịga ahịa ị chịrị akpụkpọ gị n'ọkpa ị batabakwa ị chịrị akpụkpọ gị n'ọkpa ya bụ na ụfọdụ oge ị na-anata ọlụ ọ bụrụ na mmiri ezoola ị na-akpọ n'ekwentị na-akpọ ndị enyi gị ka ị mara ebe ị ga-alahụ maka gịnị mmiri etochie na ebe ị ya-esi wee nakpu be gị ọ bụ na n'oge dị mma mmadụ ịchọta mmadụ ịchọ ụlọ bụ n'oge udu mmiri ka ị wee mara etu okirikiri ahụ dị ka ị makwa ka a na-aga ụzọ ahụ aga na mmiri zoo maka ọ dịkwa egwu kịta mmiri na-ezo o nwere ebe ị ga-apụta mmiri etojuo ị ga-eyisisi ife ihe n'ọkpa wee na-egwu mmiri ahụ ya pụtara ị ga-asa anya gị mmiri mara ka ụzọ ahụ adịkwa mma ka ala ịbụ na mmiri zoo ị na-agbagharị enu na ala ebe ị ga-alahụ mana ị nwekwara ụlọ ị nwekwara ụlọ ebe ị ga-alahụ ị na-achọ ebe ị ga-aga maka gịnị maka mmiri etojuo n'ebe ahụ i nwee ike gịnị igwu mmiri wee baa ụlọ gị nke abụọ netwọk adịkwa ebe ahụ mhm. ekwentị bụ ihe mmadụ ji anọrị oge mhm. ọ bụ na netwọk adịrọ ebe a kedu etu ị ya-esi wee kpọọ mmadụ kedu etu ị ya-esi wee chọpụta ihe na-eme n'ụwa ọ bụrụ ị chọrọ ịkpọ mmadụ i wee pụwa i si be gị ị pụwa ị pụwa n'ezi i jee chọọ netwọk ka i wee mee gịnị ka i wee kpọọ mmadụ ị ga-ajụ ese ka ị maa ka netwọk adị mma ebe ahụ netwọk nke nke iji akpọ mmadụ adị mma ebe ahụ tupu i mee gịnị tupu ị na-akwata ebe ahụ ya pụtara na netwọk dị oke mkpa ka ịma netwọk dị oke mkpa n'ebe ọbụla ị na-akwata ka ala ịbụ i luo ị gawa jee lịa n'elu ebe nwanụ iji nweta gịnị inweta netwọk nke atọ ọkụ ọ na-adịkwa n'okirikiri ebe ahụ oge niile a sị na ihe na-enye ọkụ emebigo ndị oshi ndị ndị oshi ezuru ndị oshi ezurugo ihe na-enye ọkụ e, na ebe ahụ i bi a na-enwe nsogbu ọkụ ị ya-ajụkwa ese ka ị maa ka o nwere ụgwọ ndị kwapụrụ akwapụ ka ji ndị kwapụrụ akwapụ ka ji gị ghara ịbụ ị bata ebe ahụ ị kwụwa ụgwọ ịmụ ịmara ị kwụrụ ụgwọ ị ghọtaghị isi ya ị ga-ajụ ese ka ị ma ka e nwere ụgwọ ndị nọbụ ebe ahụ jibu outstanding bills ghara ịda akwụgbu onwe gị n'ụgwọ ị ga-ajụ ese ndị ahụ na-enwekwa ọkụ ọ bụrụ ebe ị ya-abata ọ bụ na tupu e nye ndị ahụ ọkụ ọ bụ na otu ụbọchị na ọnwa ị ga-ajụ ese maka ọ dị mkpa ọkụ dị na mkpa ọkụ dị na mkpa ebe mmadụ bi nke anọ nwere ezigbo nchekwa n'okirikiri ahụ isi na security maka na ị chọrọ ịga bi ebe ị ya-achịrị obi n'aka n'ime ndeeri a na-agbasa egbe a na-ezu ohi na ebe ahụ ị na-akwa ụta ị ya-ajụ ese nke ọma ka ị mara na ka ị mara na ka ị makwa na ka ebe mmadụ ga-ebinwu ka ị makwa ka ebe ngị nwa na-achọ ụnọ ga-ebinwu nchekwa dị oke mkpa ị chọrọ n'ime abalị n'ime n'ime abalị ị na-eche ị chịrị obi n'aka nchekwa dị oke mkpa nchekwa nchekwa dị oke mkpa ị ga-ajụ ese ka ị ma ka ha enwere ezigbo nchekwa n'okirikiri ahụ ma na ime ebe ahụ i bi nke ikpeazụ bụ ụlọ ụka ndị ọgbara ọhụụ a dị n'okirikiri ebe ahụ ihe ndị a ka gịnị ka ị ga-eleba anya nke ọma ihe ise ndị a ka ị ga-eleba anya nke ọma tupu gịnị ị na-akwụ ụgwọ ọbụla maka na hapụkwa ndị a na-achọtalụ ndị mmadụ ụnọ a na-akpọ ndị agent ihe ha chọrọ bụ ego gị i nyekwa ha nara ego a ị mara na nke okwu ebigo ị ga-ejezi eme gịnị tawa tawazie afụfụ dị na ya ya bụ na ị ga-efie isa ha ya-asị gị hmm, ọ ha nwa ya-asị gị na ebe a dị mma ụzọ a dị mma gịnị a na-enwe ọkụ nsogbu adịrọ ndị nche na ya mana i nyekwa ha n'afọ i nyekwa na ha nara i nyekwa ha nara ego gị hmm, nke ahụ agwụgo ọ nya mere na ụfọdụ ndị akwụcha ụgwọ ụlọ na-abụ ofu ọnwa ọnwa atọ ị fụ gịnị e si ebe a wee kwapụ abụkwana ahụ dị ka ndị ahụ ya eme n'ikpeazụ m gara mara fie isaa n'anya tupu ime gịnị ị na-achọta ụlọ ọbụla ka ọ dịkwanụ